ala danaya kɔfɛ k'i tilen a bɛ fɔ o de ma silamɛya ala danaya kɔfɛ k'i tilen k'i tilen kɔrɔ ye di garidɛbu ko tɛ o k'i tilen kɔrɔ de ye walimuso to yen wali nafolo to yen hasidiya dabila bɛnzɛnkɔniyɔ dabila dabalijugukɛ dabila faama kana fantanw tɔɲɔ muso i cɛ bonya cɛw kɛ laadiri ye musow ni ɲɔgɔn cɛ denw a ye kɛ dugadenw ye n ye dangadenya haramu a kan a bɛ fɔ ninnu de ma ko tilennenya n'i minɛna walimuso la a bɛ fɔ e ma tilen i ma kɛ laadiri n'i minɛna wali nafolo la a bɛ fɔ i ma tilen i ma kɛ laadiri o tuma na ala ko lazina qalu rabbuna allahu summa istaqamu minnu ko anw ma ye ala ye u tilala ka tilen ko o de ye silamɛya ye o dalilu ye jumɛn ala kira sallallahu alayhi wa sallam a ka hajjatul wada ye n'a o y'a ka hiji laban ye dɔ nana kira yɔrɔ la kisi nɛɛma b'a ma ko silamɛya ɲɛfɔ n ye hali e kɔfɛ n kana maa ɲininka bilen a ye kitabu bɛɛ lajɛ kira ko cɛ ma cogo di mɛ a kɛra mɔgɔw kɔnɔ o don k'u na document sɛbɛn min tɛ kun mɔbili kɔnɔ bɛɛ bolo ɲɔgɔmɛw na doni bi nin kuma in na cɛ ko kira ma alijinɛ sira jira n na n bila ala ka sira kan sira ɲuman fɔ n ye ne tɛ nimisa ko hali n kun ka e ɲininka nin na sanfɛ n'i y'a fɔ n ye dɔrɔn n t'a fɔ hali n kun ka nin ɲininkali kɛ a bɛɛ y'i labɛn sa bɛɛ bolo discours ba de bɛna kalan bi fo ka dugu jɛ kira ko la kuma fila dɔrɔn kira ko qul amantu billahi summa istaqim a ko cɛ ma n'i ko i dalen don ala la i tilen ko silamɛya tɔ tɛ nin kɔfɛ i tilen e bɛ se ka bɔ misiri kɔnɔ ka kɔnɔ da i sigiɲɔgɔn muso la o ye tilennen ye e bɛ se ka kɛ alimami ye ka mɔgɔw seli misiri kɔnɔ ka bɔ yen ka na dabalijugu kɛ ko a ye taa nin bila kaburu la n bɛ karisa ta tiɲɛ o ye tilennenya ye wa faama bɛ se ka taa don misiri kɔnɔ ka sukaro karitɔn jigin ka di alimamiw ma a yɛrɛ bɛ seli yen i bɔlen kɔ i bɛ taa faso miliyɔn damadɔ détourner ka bila i ka personnel la o y'i tilennen ye wa la Ala ko n'i dan bɛ Ala la i tilen Solow ko fo an k'a fɔ seli ye silamɛya an bɛ sa nin de kan seli ka haramuya silamɛya tɛ kafirifin bi seli n ko kafiri bi seli kafiri bi seli ne de y'a fɔ wa ala de y'a fɔ la tusalli ala ahadin mata minhum abadan wala taqum ala qabrihim innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun ala ye nin fɔ selilaw de ma minnu bɛ seli kira ka misiri kɔnɔ kira y'u ka alimami a ko kira ma kana seli u su kan n'u sara u kafiriyara ne ala ma u kafiriyara e muhamadu ma mɔgɔ min bɛ ka seli nin de bɛ ka fɔ o ma ko kira ko ko n'i selila dɔrɔn i kɛra silamɛ ye ko n'i ye seli dabila i kafira n ko kuma kɔrɔma de don n'i selila i kɛra silamɛ ye o tuma na ni ne taara misiri kɔnɔ ka taa seli ni n bɔra misiri kɔnɔ ka na n ka boliw sɔn hali bi n ye silamɛ ye wa n'i k'o tigi tɛ silamɛ ye o tuma na a tɛ seli wa man ghashana falaysa minna mɔgɔ min y'an janfa o t'an dɔ ye mɔgɔ min bɛ yaala silamɛw nɔfɛ k'u kun ci k'u ka nafolow bɔsi o fana bɛ wele ko silamɛ parce que a bɛ seli wa a ka kan ka wele ten dɛ parce que a bɛ seli A t'a ko fara hakili kan solo kɛlɛ bɛ yan de ala ye min fɔ o ye nin ye silamɛya ye ala dɔn kɔfɛ jogo de ye ni jogo banna i na dɔrɔn hali kafiri ka fisa i ye parce que i bɛ wele de ko el munafik mais kuranɛ ko innal munafiqin fi darkil asfali minan nar ko selila nafigi bɛ janamɛ bɛɛ jukɔrɔ tasuma de la selila nafigi n'a sɔrɔla kuma bɛ faamu tuma na an bɛ min fɔ an badenw ye silamɛya in jogo don an bɛ sa nin kan an fa bɛ nɛni nin kan an ba bɛ nɛni nin kan kumajugu bɛɛ bɛ fɔ an ye nin kan nka an bɛ sa nin kan dɛ a tɛ yɛlɛmɛ wa ala ka dɛmɛ bɛ solo bonya ye ala de ta ye o la an b'a ɲini an badenw fɛ aw minnu tulo bɛ an kan na a k'a dɔn diinɛ tɔ foyi tɛ bilen ala dɔn kɔfɛ ni jogo t'a la t'i ci fɛ nkalon don jalamugu tɛ silamɛya ye bonsi tɛ silamɛya ye kɔlɔsi tɛ silamɛya ye duloki tɛ silamɛya ye ɔ ala kira ye min fɔ o la n bɛn'o de f'u ye sisan sisan sallallahu taala alayhi wa sallam n bɛn'o de lakali i ɲɛna k'a walanwalan i k'a faamu u ko k'a lase aw ma fana sini fana dugawukalan min bɛ kɛ wula fɛ ni mawuludu dugawu bɛɛ bɛ jɛ ka k'ala tari ala n'an bɛɛ mago ɲɛ o bɛ kɛ sini yan de wula fɛ mais gɛlɛya min b'a la n m'a dɔn n'an bɛna se ka ɲɔgɔn faamu gɛlɛya min b'a la an y'a ye ni an y'a kɛ yan mɔgɔw delilen don n'an tilala dɔrɔn u bɛ dugukolo bɔgɔ bɛɛ cɛ yan dun ye wali yɔrɔ de ye an y'a luwase de ye ka n'an sigi yan ayiwa ni yan bɔgɔ cɛra ne ma d'a la ni hayidara yɛrɛ ma biye ɲini ka boli ka jamana bila fɔlɔ dɛ tara m'a faamu de ye yan bɔgɔ tɛ se ka cɛ dɛ ɔ o tuma na an y'a ɲini parce que n y'o jateminɛ an y'a sɔrɔ jama tɛ kun yen an kun y'a ɲini an kan'a kɛ tɛrɛn kɔnɔ an k'a kɛ kɔfɛ kɔfɛ kuru kɔnɔ yan mɛ mɔgɔw tɛ kun yen mɛ an laban bɛna a kɛ ten dɛ walima n'an b'a kɛ yan mɔgɔ kana na yan bɛɛ ka to tiribini na o bɛ jama de ka hakilila la sisan n'an b'a kɛ cogo min parce que an yɛrɛ kamanagannen don ni a kɛra dɔrɔn u bɛ bɔgɔ bɛɛ cɛ bɔn yan bɔgɔ tɛ se ka cɛ parce que an yɛrɛ b'a dɔn yan ye balontannaw ka yɔrɔ de ye bɔn o la an bɛ fɛ k'a lajɛ n'a sera ka kɛ kɔfɛla in na ɔ n t'a dɔn ɲɛmɔgɔw ye décision kelen min ta n'an bɛ se k'o fɔ mɔgɔw ye laban na u bɛ ka jateminɛw kɛ ɲa ma sa n'a a bɛ kɛ yan kuru kɔnɔ yan mɔgɔw bɛ to tiribini na tara bɛ kuma u fɛ de ye e kuma b'a ɲɛ a kana fɛn dɛ a tɛ mɔgɔw to tiribini na ayiwa basi tɛ ala k'an bɛn sababu ma o tuma na ɲɛmɔgɔw ko k'a bɛ kɛ yan bɔn kɔmi aw yɛrɛ bɛɛ tulo b'a ko la a ɲininen don aw fɛ bɔgɔ cɛko in a k'o bɔ a ma pewu ala yɛrɛ kama mawuludu yɛrɛ bonya kama a k'o bɔ a la ni ala sɔnna a ma ayiwa an bɛ tɛmɛ ni walanda ye n ye min fɔ aw ye silamɛya yɔrɔ la sa ala kira sallallahu alayhi wasallam n ye nin fɔ ɲɛna ka kɔrɔ kira ka sahaba dɔ bɛ yen ko huzayifatulu yamani huzayifatulu yamani don dɔ la u ni ala kira sigilen don kisi nɛɛma b'a ma sahabaw cɛ la kira kasira alayhi salatu wasalam kira kasira fo k'a bonsi ɲigin n bɛ fɛ a ka nin yɔrɔ in faamu kosɛbɛ kira kasira fo k'a bonsi ɲigin o kɛra min kɛ sahaba yɛrɛ u ma to kasibali ye hali n'a sɔrɔla olu t'a dɔn min bɛ yen mɛ u y'a dɔn musitafa kɔni n'i ye ji y'a ɲɛ na ko dɔ bɛ yen o kɛra min na huseyifata yamani ye kira ɲininka kisi nɛma b'a ma ko mun b'i kasi ya ala ka kira a ko huseyifa ma a ko sisan sisan jibirila bɔra yan ka nin ko in laban cogo de fɔ ne ye la ilaha illallah ko jibirila bɔra yan ka nin ko in laban cogo de fɔ ne ye solo n'i yɛrɛ ye kɛlɛ ye baya la i yɛrɛ don i bɛ kabakoya hali n'a sɔrɔ baya tun ye kafiriw ta ye silamɛw tun kan ka négocier k'a don silamɛya la jango kuranɛ nana n'a ye nasu sɔrihu la kira ka hadisa bɛɛ nana n'a ye nasu sɔrihu la mɛ o bɛɛ kɔ a kɛlɛla parce que a bɛ kira ci kun kan bu'istu li utammima makarimal akhlaq ne mudu cira jogo dafali de kama o tuma na baya n'i y'a kɛlɛtɔ ye kira ci kun kɛlɛlen don ko mawuludu bɛ kɛ ko ni a wari ɲini ye haramu ye an ma se k'a wari ɲini faamu Maka alimami bɛ mɔgɔw seli kalo o kalo a bɛ taa a ka sara ta jaga la o de bɛna misiriw jɔ an fɛ yan o jagaw la aa jaa wari bɛ sɔrɔ ala ko la o aa nin ye kabako da ye n k'o jagaw de kɛn bɛ ka misiriw ni madarasa sow jɔ yan Maka alimami ni Madina alimamiw ka kalo sara san yɛlɛmɛnen n'u y'a jaga bɔ u bɛ n'o de kɛ u b'olu de wele ko hayirasow. hayirasow olu de sigi sigilen don fantan jamanaw na n'u y'u ka jaga bɔ dɔrɔn u b'a bila ka taa yen o de bɛ kɛ ka marasaw jɔ ka banabaatɔw furakɛ ani ka misiribaw jɔ anw fɛ yan alimamiw ka saraka jaga aa ja wari bɛ sɔrɔ alabato la o ala ko ja wari bɛ sɔrɔ a la alimami bɛ wari sɔrɔ misiri welela bɛ wari sɔrɔ aa ja wari bɛ sɔrɔ alabato la o tuma na solo e tɛ to an k'a ɲinin o na n'a bɛ sɔrɔ o la ja mɔgɔw b'a la o an ka tɛmɛ a fɛ o tuma na sa huseyifatu yamani ko kira ma kisi nɛma b'a ma ko mun bɛ e lakasi ala ka kira i kasi kun fɔ an ye e ɲɔgɔnna kira e tɛ kasi gansan solo n bɛ fɛ i ka nin lamɛn nin tɛ hayidara ka kuma ye ne ma bɔ ni nin y'an ka so n ko nin ye kitabu de ye ala kira ka hadisaw de don a bɛ dɔnnibaa bɛɛ bolo a bɛɛ kira ko ko jibirila de bɔra yan sisan ka nin ko in laban fɔ n ye a m'a fɔ ɛlisilamu dɛ ko hazal amuru ko jibirila bɔra yan sa ka nin ko in de laban fɔ n ye ko silamɛya bɛna laban cogo min na c'est à dire silamɛw bɛna laban cogo min na ne ye nin fɔ ye ka kɔrɔ seyidina umaru don dɔ la kira y'a ɲininka kisi nɛɛma b'a ma k'a ta a tɛgɛ ma ko umaru e b'a dɔn silamɛya bɛ laban cogo min na wa silamɛya ye sankanso de ye i bɛ bɔ daraja dɔ la ka taa daraja dɔ la Sa etazi sigi sigilen bɛ ɲɔgɔn kan cogo min na ko silamɛya bɛ ten de ko mais umaru ko yanni diɲɛ ka wuli ko silamɛya bɛɛ bɛ kari kari k'a bɛɛ bin bin k'a ban pewu la ilaha illallah dɔnnibaaw tulo b'a la c'est à dire silamɛya etazi ko a bɛ wolo wolo ka jigin de ko fo k'a ban pewu a ko umaru ma i b'a dɔn fɛn fɔlɔ min bɛ kari wa silamɛya etazi jɔlen ko i b'a dɔn daraku fɔlɔ min bɛ kari wa seyidina umaru ko kira ma ko ala n'a ka kira de b'a dɔn ko ala n'a ka kira de b'a dɔn kira ko ko al amana ko danaya de fɔlɔ bɛ ban silamɛya la den tɛ da fa la fa yɛrɛ t'i da den na baarakɛyɔrɔ la si dalen tɛ si la jɛkulu o jɛkulu bɛɛ sigalen bɛ ɲɔgɔn na ko danaya bi ban ɛ ni danaya banna o y'a bannen ye o limaniya bi ban limaniya bɛ ban o tuma na ni danaya banna ko umaru a tɔ bɛ to min ye i b'a dɔn ko silamɛya bɛɛ bɛ bin ko a tɔ bɛ to min ye i b'a dɔn umaru ko ala n'a ka kira de b'a dɔn a ko n'a bɛɛ firila tuma min na ko foyi tɛ to mɔgɔw bolo seli kɔ la ilaha illallah ko ni silamɛya bɛɛ firila ko umaru foyi tɛ to mɔgɔw bolo seli kɔ e y'o de fɔ sa ko o de b'an bolo o t'an bolo ayi seli t'an bolo sabu ni ne ye e yɛrɛ ɲininka sisan kabila ni bada la n'ala ma far'i kan i bɛ t'i nun kan sisan ni n y'i ɲininka seli farida la sisan i bɛ t'i nun kan o tuma na i tɛ fɛn min farida n'a suna dɔn o b'i bolo wa e bɛ wele de ko mugutadaw n'u y'u biri i b'i biri n'u wulila i bɛ wuli i t'a tiɲɛfɛn dɔn i t'a ɲɛfɛn dɔn ne ko an b'o la o tɛ yɛlɛko kuma ye wa kelen a filanan ala ko seli la kuranɛ kɔnɔ ne ka kuma tɛ dɛ ko akimi sɔlata ina sɔlata tanha anil fahasa'i walimunkar wala zikirulahi akubaru walahu alimu bima tasnaun ko i ka seli silamɛw ko a ka seli ko n'aw selila seli b'aw jogo ɲɛ k'a bɔ walejugu la k'a bɔ tiɲɛni ko la mɛ ala ye nin kuma in fɔ ko an ka seli ko an jogo bi ɲɛ mɛ kira ko la yakbali lahu sɔlata muri'in fi jawfihi haram ko ala mago tɛ jɔn si ka seli la haramu bɛ mɔgɔ min kɔnɔ sinjitigɛ nafolo o bɛ e kɔnɔ e jɔlen bɛ misiri la e bɛ ka balo haramu na e bɛ ka balo hululu la ko e b'i jɔ ala ɲɛkɔrɔ ko alahu akibaru ko ala mago t'a la kuma na seli yɛrɛ saritiw saniya b'a la saniya in fana bɛ tila fila ye kɛnɛmana saniyali ni sokɔnɔna saniya kɛnɛmana saniyali o ye k'i ko k'i jɛ ka bɔ nɔgɔ la sokɔnɔna saniya o ye k'i dusukun ko ka bɔ hasidiya ni filankafoya la k'i kɔnɔna ko ka bɔ walinafolo ni haramu na mɔgɔ bɛɛ tɛ se ka seli koyi wa ala m'a fɔ bɛɛ ka seli dɛ ala ko ya ayuha lezina amanu aw minnu wa ye muminiw ye k'aw de ka seli ala ko inna sɔlata kanɛti alal muminina kitaban mawkuta ko ala ko a ye seli wajibiya muminiw de kan n'i tɛ mumini ye e ko tɛ o tuma na silamɛya bɛɛ binna k'a tɔ bɛ to seli de ye ɔ min tora a kɛbaa ɲumanw bolo o ye seli in de ye o tuma na a bɛ bi bin cogo jumɛn na kira ye jibirila ye min fɔ kira ye ni a y'o fɔ huzeyifa ye ɛ yamani n'a y'o fɔ mɔgɔ ye min o de jate jate ye sisan o bɛ bɛn kuru tan ni kelen de ma kira ye kumakan tan ni eh, sitata asara tan ni wɔɔrɔ kumakan ɲɛ tan ni wɔɔrɔ jibirila nana o de fɔ kira ye ko silamɛya bɛ laban tan de u ko ko television mɔgɔw nana kumana an bɛna sira d'olu ma n'olu tilala tan ni wɔɔrɔ in n b'a jata ye ayidara kan ko t'a la awa

an bɛ se k'a fɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ nin kɛnɛ in kan mali kɔkan mali kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ nin kɛnɛ in kan mali faamaw an ka dunanbaw an ka foli bɛ aw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la usman sherif madani tɔgɔ la ani anw yɛrɛ arajo mali fasodenɲumanya tɔgɔ la alhamdulillah an tɛ ɲininkali janya bi ɲininkali fɔlɔ ye min ye ne bɔra ka mukadima min kɛ sisan usman sherif madani haidara ale de bɛ kumakan in valeur dɔn ka tɛmɛ a bɔra ne min yɛrɛ da kan n bɛna a ɲini a fɛ fɔlɔ a ka kumakan in kɔrɔ fɔ mɔgɔw ye bamanankan na k'a ɲɛ n'o bɔra yen n ka ɲininkali filanan silamɛya ɲɔ ɲɛlenba don bɛɛ lajɛlen ko n ye silamɛ silamɛya baara bɛ ka caya nka silamɛya jogo tiɲɛnen don hadamadenyaw tiɲɛnen don silamɛw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ mun de kama o bɛ ka kɛ o ɲininkali kelen pe o de bɛ n fɛ n bɛ fɛ a k'o de jaabi n'o tɛ silamɛya warala fo ka taa fɔ o tuma a k'o jaabi falyatafaddal mashkur Alihamdulila
a diyara n ye na zbi min suru an fina o mini seya cɛ a madina wa na sa la taa fɔ yen ka walima fa ka taa fɔ ja i ta sa fatina i na ko alama ya kadi ɛɛ An balimamuso a ye ɲininkali min kɛ sisan an b'a fɔ a ka ɲininkali la ni k'a wale ɲuman dɔn a ko silamɛya waralen don silamɛw cayara silamɛya jama bonyana nka jogo ko o kɛra penden kelenw ye o gɛlɛyara tiɲɛ don n b'o min fɔ a ye kalan de don lamɔ de don bilasiracogo de don n'o tɛ silamɛya bɛ an fɛ jamana in kɔnɔ yan cogo min na silamɛw b'an fɛ yan cogo min na silamɛya kanubaw bɛ yan cogo min na an bɛ se k'a fɔ mali bɛɛ bɛ ala fɛ a bɛɛ bɛ silamɛya fɛ a bɛɛ bɛ ala fɛ a bɛɛ bɛ fɛ ka don alijinɛ na fana nka jogo o fana y'a dama kalan de ye parce que o bɛ lamɔ kɔnɔ o bɛ daminɛ du kɔnɔ ka na kalanyɔrɔ la ka sɔrɔ ka na dugu kɔnɔ n'an ye silamɛya kalanko fɔlɔ lajɛ alakira y'o de fɔ sallallahu alayhi wa sallam a ko bu'istu li utammima makarimal akhlaq ne muhamadu yɛrɛ cira ala fɛ n balima nabi ɲuman ni kira minnu nana n'u kɔnna ne muhamadu ɲɛ u nana ni sira ɲuman minnu ye ala ye ne bila ka na o sira ɲumanw de dafa pour que jogo kana tiɲɛ ne muhamadu yɛrɛ cikun ye nin de ye kira ye nin de fɔ kisi nɛɛma b'a ma o kɔfɛ ala kɛtɔ ka ala kira mankutu kuranɛ kɔnɔ a ye ala kira mankutu de a ko wa innaka la ala khuluqin azim a ko muhamadu n kalen na e muhamadu dacogo ka bon i jogo ka ɲi kojugu o tuma na o jogo ɲumanya ninnu n'o kɛra kiraw mankutu ye ka kɛ ala ka maa ɲumanw mankutu ye wa o jogo ɲumanya in yɛrɛ de ye silamɛya mankutu ye wa silamɛ kelen kelen bɛɛ de ka kan ka mankutu sɔrɔ jogo la pour que silamɛya ka dafa nka fɛn don a bɛ se ka dilan a dilali de ye karamɔgɔw k'u ɲɛsin kalandenw kalanni ma n'u jogo dilali ye k'a yira mɔgɔ tɛ se ka ala ka hɛrɛ sɔrɔ lahara wa i tɛ se ka hali diɲɛ hɛrɛ sɔrɔ ni jogo tɛ mɔgɔ ka baara kɛcogo de bɛ mɔgɔw da i la o de b'i bonya mɔgɔw bolo a ka ca la i ka hɛrɛ caman bɛ sɔrɔ i yɛrɛ yecogo ni i jogo de la O tuma na silamɛya an fɛ yan bi alihamdulila silamɛya mali kɔnɔ bi an bɛ ala tanu ka ala wale ɲuman dɔn mais an balimamuso ye jogo min fɔ an dalen b'a la fana ni karamɔgɔw ka cɛsiri ye an dalen b'a la ni alimamiw ka kutuba ɲumanw kalanni ye an dalen b'a la ni denba ɲumanw ka miiriya ɲuman ni hakili ɲumanw ye ka segin denw ma an dalen b'a la sini nata inshallahu an ɲɛ fara Silamɛya kɛcogo la cogo min na ni ala sɔnna an ɲɛ bɛna fa a jogo la ten nka a ko mun de y'a tiɲɛ min y'a tiɲɛ o ye da de denn'a kan ni fɛn min tɛ fɔ k'a juguya mɔgɔ ye i t'a juguya dɔn ɔ nka n'a fɔra k'a juguya ye n'i y'a juguya dɔn a ka ca la i b'a dabila an b'a fɔ an balimamuso ye an jigi ka ɲi ni ala sɔnna sini silamɛya k'a fɔ jogo bɛna fara a kan a baara bɛna kɛ ka ɲɛ jamana in kɔnɔ yan ani yɔrɔ wɛrɛw la ni ala sɔnna seda ahan ayiwa n'i ye nin de fɔ sisan o wala aja ye nin de fɔ sisan i y'a ye bɔn i y'a dɔn e yɛrɛ ye ɲininkali kɛ fɛn min na o kɔrɔ ye a bɛ e yɛrɛ bolo ka kɔrɔ ɔ i y'a ye bɔn kuma ninnu ma ɲɔgɔn cɛ dɛ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na alihamudulilayi lezi wasafa nabiyahu li umahati eh, li umahati sifati bi qawlihi azza wa jalla innaka la ala khuluqin azim i y'a ye dɛ ah c'est ça summa salatu wa salamu ala nabi alqaili inna allah azza wa jalla istafa min waladi ibrahim ismail ayiwa. ah i fa ngo fana fana ka Ayiwa. ayiwa ayiwa basi tɛ sirifi ɛɛ a filɛ nin ye a ye min fɔ komi an sigilen bɛ min kan yan n'o ye alakira salalahu taala alaihi wasalam a ka denkundi kɛnɛ ye mɔgɔ caman de b'o fɔ ko ka i fa ka denkundi fɔ ko i tɛ jurumu sɔrɔ mais olu ɲinɛna min kɔ mɔgɔ b'a fɔ i fa ma buwa e, e, e ye san jumɛn den ye de i fa b'a fɔ i ye a mon fils je suis né tant tant tant i y'i fa neni wa i y'i fa neni i m'a neni ni ne y'i ɲininka n ko i fa sara k'a si to san joli la a kɔrɔ ye di ko i fa wolodon n'a sadon ko kuma joli don mais i b'a jaabi a t'i tɔɔrɔ kɔni o tuma na wololi tɛ neni ye n'i ma nenini ɲini n'a ye denkundi tɛ nenni ye n'i ma nenni ɲini n'a ye mais kiraw bangenni de ka kan ka fɔ sɔgɔma o sɔgɔma dugu jɛ o jɛ maabaw bangenni a bangena min jɔnni den don a ka ɲɛnamaya kɛra cogo di pour que an ka se ka da a la ne m'o de fɔ i ye k'a fɔ ten dɔ wolola makan arabuw fɛ yen a tɔgɔ ye muhamadu kira don a ko kuranɛ jiginna a kan ɛ dɔ ma wolo an yɛrɛ fɛ mali la yan o tɔgɔ tɛ da mɔnzɔn wa diɲɛ bɛɛ m'o tɔgɔ mɛn wa o tumana an tugur'o la k'o ye kira ye wa o tumana fo an ka sɛgɛsɛgɛli de kɛ muhamadu ye jeni ye a wolola mini a lamɔna mini a ka ɲɛnamaya kɛra cogo di pour que an ka se k'a dɔn n'an k'an ka tugu a la walima an k'an ka segin an kɔfɛ maaba wololi tɛ nenni ye maa min fa ma fɛn kɛ suyɛnni ni binkanni kɔ n'i y'o wololi fɔ i ye kɛlɛ tigɛ nka maa o maa fa dɔnna don o don o fa wolodon bɛ fɔ a ye i t'i sigi président na n'i wolodon ma fɔ i ye don o don tari i m'a faamu de parce que o ye mɔgɔ ɲɛnama ye da mɔnzɔn wolo kuma tɛ fɔ wa cɛba ninnu wolo kuma tɛ fɔ wa ɛ nabilayi musa wolo cogo ma fɔ ala fɛ kuranɛ kɔnɔ anw ye wa o tumana ala ye nɛnikɛla de ye wa nabilayi isa ba y'a kɔnɔ ta cogo min na o ma fɔ a y'a wolo cogo min na o ma fɔ an tɛ k'o kalan ka seli n'o ye wa o tumana n'o ye nɛni ye nɛni bɛ kɛ misiri kɔnɔ ala yɛrɛ ɲɛ kɔrɔ wa A tɛ hakili fara ko ka hasidiya ye tiɲɛ n tɛ karisa fɛ ye tiɲɛ manil fard manil jabbar manil qahar manil muhi manil mumit wa kutuba in tɔ A ko salatu wasalamu ala nabi a ko a bɛ sɔli caya nabi ɲumanba in kan kisi nɛɛma b'a ma el qa'il solo hasidiya tɛ foyi ye el qa'il inna laha azza wajali ko ala min ka bon belebeleba bɛɛ ye Istafa min waladi ibrahima ismail ko ibrahima denw na ko ala ye ismaila de sugandi solo a m'e kɔni sugandi ɔ n'ala ye min kusa i ye n'i ma to o kɔ i ta bi cɛn dɛ a filanan wastafa min waladi ismail kinanata ko ismaila denw fana na ala ye kinanata de suwazi olu la u bɛɛ ye ismaila denw ye dɛ nka kinanata suwazira ni mun ye wastafa min kinanata kuraisan ala sɔrɔla ka kuresiw bɔ bani kinanata denw na wastafa min kuraisin bani hasim ko ala tilala ka bani hasimiyu bɔ kuresiw la k'olu sugandi o o siya in na walima o faso in kɔnɔ a ma dan o ma dɛ wastafani min bani hasimin ko wa ala tilala ka ne muhamadu yɛrɛ sugandi ka bɔ hasimi den tɔw la ka n kusaya u bɛɛ ye ka n bila u bɛɛ sanfɛ ka n sen da u bɛɛ tɔn na a ma ban dɛ wa ana xiyarun ne de ye cɛ barikama ye ala ye cɛ min sugandi min xiyarin wa n bɔra sugandilenw de la min xiyarin olu yɛrɛw bɔra sugandilenw de la kira tun b'a disi gosi ni nin de solo hasidiya tɛ fɛn ye sa mɔgɔw ka kusa ɲɔgɔn ye sa ala ye dɔ bila dɔ ɲɛ hasidiya tɛ foyi ye solo ni wulu kulola dɔgɔ bɛ jɔ sa o tuma na sabali i k'a bɛrɛbɛn i yɛrɛ ma ɲɔ tɛ sɔnja bɛ e faga fu dɔgɔ bɛ ka jɔ a jɔ cogo la a parce que n'i yɛrɛ y'an ka kuma ninnu mɛn i yɛrɛ b'a dɔn wajuli tɛ i b'a dɔn nin kan bɛ dɔ ma direct a kan bɛ jɔnni ma ɛ musow a ye sabali dɛ ne ye nin o fɔ muso ye ne ye nin mɛn an balima kuma na o de da u ka hakɛ to ko a fɔra ko cɛw bɛ ɲɔgɔn na ko olu ko nkalon don ko cɛw tɛ ɲɔgɔn na ko baw de bɛ ɲɔgɔn na solo min ba y'i ba da fo k'i sa i bɛ kule o nɔfɛ fo ka t'i sa n'o tɛ o t'a dun i bɛ yen fiyewu. Ayi. Haa. Siga t'o la. Ahaa. n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn a y'a fɔ musow ka sabali nka ni fɛn bonyana sigi bɛ k'a kan dɛ Abubakari ko ten u kɛlen k'an ba Aisata neni alakira muso neni ka kumajugu bɛɛ fɔ ko jɛnɛyakɛla don a selen Abubakari ma Abubakari ko a ma ko n den ni fɛn bonyana sigi bɛ k'a kan dɛ a ko maa si t'i sigi pɔndi kan nka ni fɛn ka bon mɔgɔw b'a fɔ na ka sigi a kan o kɔrɔ n'i ye kɛkɛtɔ ye nɔfɛ a bɛ sɔrɔ i b'i ye de ye n bɛ min f'u yɛrɛ a ye sabali silamɛ jama bɛɛ tulo bɛ Hayidara kan na yan n bɛ min fɔ a ye sabali a ye ko bɛɛ to ala bolo ala tilala ka baaraw la min bɛ kɛ o bɛ kɛ min tɛ kɛ o tɛ kɛ bilen ala sɔnna min ma o tɛ se ka bali a ye sabali a ka to ala kɔfɛ kunun o ala min kun b'an bolo hali bi o ala kelen de b'an bolo wa a bɛ laban o ala de ta la dɛ a ye sabali Seyda an b'i fo k'i waleɲuman dɔn Ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye an bɛ dugawu kɛ jamana in ye Ala ka hɛrɛ k'a ye yanni an ka wuli ayiwa mɔgɔw y'a ɲini an fɛ diɲɛ sigilen bɛ kɔnɔnafili so kan sisan ko i ka fayida di adamadenw ma min bɛ se ka ɲɛ u ma u ka diɲɛ ani kiyama kɔnɔ o tuma an bɛ fɛ ka wuli ni hali kumakan kelen i ka fayida la
min bɛ mɔgɔ nafa diɲɛ lahara parce que ne ma kuma in ne ni ne micro bi kɔ donnen don an ma an tɛ kuma mɛn quoi a ko cogo di. ko an balimaw de y'a ɲini an fɛ. ale tulo t'a la ko k'a ka fayida dɔ di mɔgɔw ma min b'u nafa ko problème bɛ bɛɛ da la sisan awɔ.
Ka fayida dɔ di mɔgɔw ma ko gɛlɛya bɛ bɛɛ da la sisan tari ala bɛ se ka nɔgɔya kɛ cogo min na ni fayida min bɛ se ka kɛ fayida min ka teli a bɛɛ ye ala wele bɛɛ ye o ye jigitugu de ye wulibali don dɛ ni ko gɛlɛyara i ma n filɛ ka ismul azam de fɔ mɔgɔw ye ni ko gɛlɛyara i ma n'i ye silamɛ de ye kana fila kɛ dɛ i kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔ lajɛ a ka quartier kɔnɔ i b'a dɔn se tɛ min ye hali a ka surafana ka gɛlɛn a ma bi ni se bɛ e ye e k'i jija ka hɛrɛ don a ka so fo a ka nisɔndiya i yɛrɛ y'a dɔn siga t'a la karisa kontanlen don i bolo jan ala ye e k'i ka hami fɔ a ye walahi nin de ka teli ala wele bɛɛ la foyi man teli nin ye n'a sɔrɔla kuma bɛ faamu mais o kɔfɛ sa o t'i bali k'a tɔ dafa n y'o fɔ a ye siɲɛ caman kira ka kuma don kisi nɛɛma b'a ma ni ko gɛlɛyara i ma i ka arakan fila seli n'i arakan fila seli i k'i sigi ale balimakɛ yunusu ka dugawu ni kuranɛ y'o fɔ la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sigiyɔrɔ kelen na i k'a ba kelen kɛ hami min b'i la i k'a fɔ ala ye nka n bɛ min fɔ an balimamuso ye bariku laami'i kaba a b'a dɔn kaba yɛgɛyɛgɛ n'a mago b'o dawa la sini a kan'a to siniwula ka k'a kɔ yan san o san sini kuncɛli de la an bɛ mustafa ka sokɔnɔfɛn dɔw sama ka n'u da kɛnɛ kan siniwula fɛ ni ala sɔnna an bɛna o da kɛnɛ kan yan a bɛ dugawu k'a yɛrɛ ala ka si d'a ma ala ka hɛrɛ k'i ye ala k'a n'aw dɛmɛ o yɛrɛ tɛ ma ala k'a taa ɲɛfɛ jamanaden bɛɛ ala ka yafa ma dunan ni dugulen ala ka bɛɛ sago d'i ma sɔli ala rasul a ni ce a ni baraji bɔɲini bɛ yen bɔɲini d'accord ayiwa sisan mo tarawele an k'a tɔ dafa sa ɛɛ solo N ye nin de f'u ye ala kira sallallahu alaihi wasallam kuma surunya na a kasilen n'u y'a ɲininka a kasikun na a ko jibirila de bɔra an fɛ yan sisan nin ko in laban cogo ko a nana o de fɔ n ye o tuma na ko in bɛna laban cogo min na a ye koɲɛ tan ni wɔɔrɔ de fɔ ko ale muhamadu ka silamɛya bɛna taa laban tan de a ko cogo di
a ko silamɛya bɛna ban pewu solo ko k'a tɔ to yetaw ye ko foyi tɛ to silamɛya la illal mar'iyat fo ɲɛ bɛ kɛ ka min filɛ

o tuma na o ye a bɛna don kuma yɛrɛ de kɔnɔ sisan ɔ ni silamɛya tɔ kɛra o ye walima a tɔ ma kɛ o e b'o dɔn ne b'o dɔn naam aha sisan a y'a daminɛ sa ka t'o don quoi a wale de don a ko a fɔlɔ o ye seli yɛrɛ de ye ko seli bɛna dabila pewu n'a ko ka seli dabila tuma min na a ye nin kuma in fɔ a ka kutuba dɔ la a ko seli bɛna dabila ee sahaba dɔ ye kira ɲininka o tuma na an b'an suuli fɛn wɛrɛ ye min tɛ ala ye wa an bɛna an suuli fɛn wɛrɛ ye min tɛ ala ye aa a ko ni n ko seli bɛna dabila ten turu ka wuli tɛ dabila a ko bal yusalluna bi ajsamihim wala bi kulubihim ko i bɛ mɔgɔw farikolo de ye misiri kɔnɔ misiri bɛ fa adamadenw farikolo la u bɛ ka ka seli nka u dusukun tɛ misiri kɔnɔ nin ye tiɲɛ ye koyi misiri falen don cɛ i tori ka na i sen da sen kan i nɔnkɔn turu n nɔnkɔn la an k'an disiw kɛɲɛ ni ɲɔgɔn ye fo a bɛ k'i kɔnɔ ko militɛriw taatɔ don kɛlɛ fɛ a y'a tilen ni ɲɔgɔn ye i kamankun jɛngɛ ee n ko kɔrɔ de bɛ kuma na i sen da sen kan don wa N'i y'i sen da ne ta kan n bɛ n ta fori ka bɔ i sen kɔrɔ, ɔhɔ, sen da sen kan ko tɛ o, ayi, kamankun kɛ kamankun na tan, fo a y'a tilen itadilu, ɔhɔ, seli ɲɛni dɔ ye fo a disiw ka ɲɔgɔn sɔrɔ, a ye kamankunw kɛ ɲɔgɔn na, a ye senw koro senw na, la kuma kɔrɔma de don. kuma kɔrɔma don n'o tɛ a ye seli ten ko sɛtanɛ bɛ don a ni ɲɔgɔn cɛ a kana sɔn sɛtanɛ ka don a ye sɛtanɛ dɛrɛ safɛ a bɛ dɔw kɔnɔ ko a selitɔ misiri yɛrɛ de kɔnɔ ko sɛtanɛw de bɛ na k'u b'u den ka don a cɛ o tuma na a b'a kɛ tan ee kira ka kuma ka gɛlɛn koyi la la la la n'o kɛra a bɛ kɛ ziiri ye la sɛtanɛ tɛna ko a bɛ don a ni ɲɔgɔn cɛ kuma kɔrɔ ye min ye ko a ka seli kɛ ladegeli ye bɛn kelenya n b'i fɛ i bɛ n fɛ an ka o jira ala la ko anw silamɛw bɛɛ ten seli k'an dege o la ni kamankun kɛɲɛni da ye o ye bɛn de ko ye ne muso bɛ e bolo jɛnɛya la kamankun kɛɲɛ de b'o la hali n'i yɛlɛla ne kan ne mago b'i la wa a y'a lajɛ n de bɛ misiriw kɔnɔ seli yɛrɛ bɛ ɲini ka dɛsɛ ka kɛ a y'a sen tilen a senw ye ɲɔgɔn sɔrɔ wa a kunberekuruw tilenna wa a ka kurusi sendaw tilenna vɛsi bolow kɛɲɛna wa ɛ o tuma na yɛrɛjira don wala kalan de don ko silamɛw ka kan ka kɛ tan de bɛn ni kelenya la mɛ aw ni min bɔra so aw ni min donna misiri kɔnɔ a b'o dɔn ni kamankun dama bɛ se k'aw bɛn bilen min b'a ni ɲɔgɔn cɛ a b'a dɔn nkalon don tuma na kira y'o de fɔ ko seli bɛ ban pewu k'a tɔ bɛ kɛ mɔgɔw ten bɛ turu ka wuli ko walahi o dusukun tɛ yen seli kɔni bɛ kɛ mɛ dusukun tɛ yen e bɛ don misiri kɔnɔ alahu akibaru bɛ fɔ e kɔrɔtɔlen don rendez-vous b'i bolo i b'a dɔn n bɛ taa cɛ nɔfɛ n ka nin wariko in na cɛ ko ko n ka nin mɛtiri hakɛ in bila an ɲɛ e ɲinɛnen don ala yɛrɛ kɔ foyi t'e kɔnɔ misiri kɔnɔ n bɛ bɔ ka taa n mago la ko kira ko misiri na fa farikolo la ko nka dusukun tɛ yen wa an filɛ o la bi sadaka rasulu musafa ye tiɲɛ fɔ dɔrɔn a filanan a ko min bɛna bin ka fara o kan ko jaga ko jaga bɛna bin ɛɛ jaga binna solo walahi ni jaga kana filɛ ko mali ye faantan jamana ye dɛ ni jaga bɔra bɔcogo ma mali kɔnɔ yan somɛri tɛ ye waritigi kelenw bɛ yan a dɔw ka wari jaga ka ca miliyɔn kɛmɛ ye u bɛ yan N'i ye miliyɔn kɛmɛ di ɛnzeniyɛri sɛbɛ sɛbɛ dɔ ma min b'a yɛrɛ kalama a ka baarada dɔ dayɛlɛ walahi somɛri joli de bɛ baara kɛ o yɔrɔ la yanni san ka yɛlɛmɛ o dɔw na jaga bɔ ni jaga bɔra a ɲɛ mɛ ni jaga kɛra bi naani naani ni mugan mugan ye he karamɔgɔba ka jagabɔ bɛ bi an bɛɛ bɛ taa an jɔ aran na kɛmɛ fila bi di nin ma kɛmɛ naani bi d'o ma aw ye yɔrɔ jumɛnkaw ye anw ye yankaw ye aw ye kɛmɛ kɛmɛ di olu ma aw bɛ bɔ min anw ye yankaw ye ko bi duuru duuru ye jaga bi tila tan de mɔgɔ ba joli o bɛɛ bɛna jaga minɛ mɔgɔ kelen fɛ papiye b'a bolo dɔw bɛ lɛtiri ci a e, fɛn ma di ne ma ɲinan dɛ mɛ jaga ka kan ka kɛ min yɛrɛ ye a ma se ka k'o ye mun na parce que jagatigi bɛna n'a ka jaga de ye silamɛ ɲɛmɔgɔ fɛ yen silamɛ ɲɛmɔgɔ min dan bɛ ala la ni mɔgɔw dan b'a la jaga bɛna da ale de ma a ka kan ka kɛ min ye a b'a dɔn solo ɲɛmɔgɔ ye jeni ye yan k'an ka taa an ka jaga d'o ma a fɔ a tɛ yen n'a bɔra yen kaban o tuma n'a gɛlɛyara kira ka kuma sabatira dɛ ko jaka bɛ bin mɛ n ka nin kuma in bɛɛ la i bɛ kelen faamu ko silamɛya tɔ bɛ to yeli k'o ye kuma kɔrɔma de don ni arabu ko ten hali bamanankan na a bɛ yen n'i ye mɔgɔw wele maa kɛmɛ ka kan ka na so min kɔnɔ maa kɛmɛ ka kan ka na so min kɔnɔ n'i y'i den bila ko a lajɛ dɛ mɔgɔw nana wa n'a nana a lajɛ a ma maa foyi ye maa duuru kɔ a b'a fɔ ko mɔgɔw ma na fɔlɔ mɛ waraw tɛ yen o a ye mɔgɔw sɔrɔ yen mɛ mɔgɔ kɛmɛ de ka kan ka na ale ɲɛ tɛ dɔwɛrɛ la mɔgɔ duuru ɲɔgɔn na kɔ a bɛ taa fɔ a fa ye ko mɔgɔw ma na fɔlɔ mɛ mɔgɔw bɛ yen o tuma na ni ala ko silamɛya tɔ bɛ k'o yecogo ye mɔgɔ caman de bolo ko don n'o tɛ wulibaliw ta b'u bolo olu n'a bɛ sa a tɛ tila u la fiyewu n bɛ fɛ i k'o faamu kuma kɔnɔ jagabɔla sɛbɛ sɛbɛw bɛ yen mɛ jagabɔla kɛmɛ ni bi kɔnɔntɔn ta tiɲɛna tan ka dɔgɔ o de la a bɛ fɔ ko jaga bɛ bin a tɛ bɔ tiɲɛ kan bilen a sabanan
aa a ko o ye seere jugu seere ye solo fɛn min ma k'i ɲɛna i t'a kalama fiyewu dɔ kana nkalon tigɛ ka da dɔ la e ɲɛna e yɛrɛ b'o fɔ dɔ ye n'a fɔ i b'a kalama e ko tiɲɛ don dɔrɔn a bɛɛ ta de k'a sɔrɔ e yɛrɛ ɲɛ m'a ye solo kira kisi nɛɛma b'a ma a nɔgɔma a ko kabayira min ka jugu kabayira bɛɛ ye a ko silamɛw ma a ko a tɛ sɔn k'o fɔ ye jurumuba jurumuba minnu bɛ ala bolo a kelen kelen bɛɛ bɛ maa duumɛ jahanama kɔnɔ ko a tɛ sɔn k'a fɔ ye wa sahabaw ko ɔhɔ a ko a fɔlɔ ye ka fila fara ala kan al ishraku billah a filanan ukukul walidayini ka bangebaa fila dugadenya dangadenya a sabanan shahadatu zur ko a segira a kan ko ala wa shahadati zur k'a fɔ k'a fɔ sidina abubakar ko ko ale y'a kanu hali kira k'a da de sa k'a dabila u siranko jugu fɛ seere jugu seere o de kɛlen bɛ ka diɲɛ fa bi selilaw la a ma k'i ɲɛna i t'a kalama ne tɛ karisa fɛ dɔrɔn ala ye hɛrɛ kɛ karisa ye a ko man di ne ye o tuma na nkalon jugu bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ n b'a da la a bɛ fɔ o de ma shahadati zur walima mɔgɔ k'i wele na kɛ n seere karisa ye nin kɛ a ma kɛ e ɲɛna e sɔnna ka k'a seere ye a bɛ fɔ o de ma ko shahadatu zur kira ko y'a fɔ k'o fɔ abubakari ko ko ale y'a kanu kira k'a dabila ten u siranko jugu fɛ shahadatu zur ɲɛ a ko wa diɲɛ tɛ wuli fiyewu fo selilaw ka baara ka laban u ma min ye ka k'o seere ye seli t'o jurumu yafa sun t'a yafa hiji t'a yafa o y'a sabanan ye kuma min bɛ ka fɔ ye an bɛ fɛ a ka faamu ni hakili de ye n'a b'i la bɔ a la joona maa o maa mana sa nin kelen kan i kafirilama bi sa parce que i nafigilama bi sa kafiri ka fisa nafigi ye a sabanan o de ye a naani a sabanan ou bien a naaninan de bɛ yen sisan sa naaninan shurbul khumur dulɔ min bɛ wara i ye dulɔ haramuyali juguya dɔn ala fɛ yan parce que dulɔ ye fɛn ye n'i y'a min solo i bɛ bɔ i hakili kan n'i bɔra i hakili kan i ye layidu min da ala ye ko ne tɛ jɛnɛya kɛ i tɛ se k'o dafa bilen parce que i t'i hakili kan bilen i ye layidu min da ala ye ko n tɛ fila fara ala kan hali i tɛ se o la bilen sabu i t'i hakili kan o tuma na ni dulɔ ye hakili sɔrɔ dɔrɔn hakilitigi ma sigi ni min ye fiyewu a b'a kɛ o de la dulɔ haramuyara silamɛya fɛ kojugu n'o tɛ dulɔji in yɛrɛ t'i n'a fɔ k'o ye fɛn dɔ de ye min ka ko ala ye ko walima a tɔɔrɔ bɛ se ala ma la a bɛ hakili tiɲɛni min kɛ dɛ o de y'a koya ala ye n'o tɛ silamɛya daminɛna u bɛ dulɔ min o kira ye san tan ni kelen kɛ makan mɔgɔw tuubilen b'a nɔfɛ u b'u fa tewu f'u b'u sɛnsɛn o a ma silamɛya tiɲɛ bon i y'a ye dalilu dɔ ye nin ye silamɛya kow ma na kunfɛ ala m'an bila silamɛya baara si la ko jinɛmɔriko don n'a y'a tɛgɛ ci tabali kan dɔrɔn wari bi bɔ la mais min b'a bɔ e t'o dɔn o tɛ silamɛya la silamɛya bɛɛ de walanwalanlen don pewu silamɛya daminɛna dulɔ tun bɛ min kira selitɔ ni silamɛw ye u tun b'u fa dulɔ la dɔw n'u nana ni alimami y'a kunbere minɛ ni dulɔmina y'a kunbere minɛ alimami mana fɔ ko samiya lahu liman hamida ko a bɛ taa ten turu dulɔmina birilen bɛ to n'a ko a bɛ wuli a falen bɛ lenge langa la alimami bɛ taa ten turu ka wuli ka dulɔmina to taafan da la fɔlɔ o tun tɛ seli tiɲɛ ayi o kun t'a tiɲɛ u falenba n'a sera tɛgɛ dɔrɔn u b'u kɛrɛfɛ maa kɔri ko joli kɛra de dɔnnibaw tulo b'a la o tari ma faamu de o kun tɛ seli tiɲɛ mais mun nana kɛ a tɔ kɛra ni u ye dulɔ min n'u ko alahu akibaru k'u bɛ kuranɛ kalan u bɛ taa fɛn fɔ diɲɛ na ala yɛrɛ ma min fɔ fiyewu aa ala ko a bɛna taa muru tɛ kuma i ka mɔgɔ ninnu fɛ sa n y'a interdit bi n ma dulɔ min interdit dɛ mais n y'a interdit ko mɔgɔ si kana seli k'i falen to a to i ɲɛma ka tigɛ fɔlɔ i ka sɔrɔ ka na seli a kana surunya seli la k'a sulen to kuranɛ ye nin de fɔ ala ye nin de fɔ dulɔ la mais silamɛw nana bɔ makan ka taa madinɛ hali bi u bɛ to k'u min u dɔw o don dɔ la silamɛw ye ɲɔgɔn invité u taara invitation kɛyɔrɔ la ka nisɔndiya minnu ye min kɛ u dama nana bila ɲɔgɔn na u ye sɛsiw ta ka ka ɲɔgɔn jogin mais seli bɛ ka ka tiɲɛ u falen bolo ala m'a fɔ n y'a interdit u bɛ ka ka ala yɛrɛ ka kuma turu a kun kan ka fɛn fɔ ala ma min fɔ ala m'a fɔ n y'a interdit a ko a kana gɛrɛ seli la n'a falen don ala nana dulɔ interdit kuma jumɛn ye tuma min na dulɔminnaw ye ɲɔgɔn jogin silamɛw dama ye bere ta ani sɛsiw sigilanw ka ɲɔgɔn blessé aa ala ko kira ma ko k'o sera a dan na han

nɔgɔ don ne ala y'a haramu aw silamɛw kan bi fo ka taa diɲɛ wuli rijisun min amali sitani sitanɛ ka baara don i ye silamɛya ye a mago bɛ mɔgɔya la cogo min na a ma dulɔ interdit ko i donna ale ala gasi la a ye dulɔ interdit de ko dulɔminna yɛrɛw ye ɲɔgɔn jogin silamɛya dun t'a fɛ dɔ ka dɔ tɔɲɔ ou bien ka joli bɔ dɔ la mais o silamɛya bɛ se ka kɛ nin seli in ye sami alahu liman hamida asalamu aleykum o ye kelen ye silamɛ walimuso b'i bolo jɛnɛya la walinafolo b'i bolo k'a dun hasidi dabalijugukɛla ko e bɛ seli ko e ye silamɛ nin tɛ nkalon dan ye wa n'a sɔrɔla kuma bɛ faamu o tuma na kira ko ni diɲɛ laban sera ko dulɔ bɛna wara aa an tɛ yɔrɔ wɛrɛ kɔni dɔn an wara la anw fɛ yan dɛ maa o maa ye dulɔ feere san kelen a bɛɛ ye etazi jɔ wulibali don dulɔ feerela yan a bɛɛ ye miliyɔn caman tigiw de ye a ko cogo di a ko jibirila ye min fɔ a ye ko silamɛya min bɛna a tiɲɛ kun a ko zina ko jɛnɛya bɛna silamɛya tiɲɛ nin ye tiɲɛ ye dɔrɔn ɔ jɛnɛya fɛn jugu don bana juguw bɛ sɔrɔ a la bonya dɔgɔya fana b'a la dɛ ni maa o maa y'i minɛ a muso la hali n'a fɔra i ye kira laban ye o tigi tɛ tugu i la kun a bɛ faamu o kɔfɛ a bɛ banajugu s'i yɛrɛ ma a bɛ banajugu s'i ka denbaya ma wa i ka nafolo bɛ tiɲɛ sabu ni ni min b'a la n'i ma fɛn di o ma o na ban o tuma na jɛnɛya man ɲi n'an bɛ don o baabu kɔnɔ an bɛ mɛn yan jɛnɛya sira kan ne y'a fɔ i ye Ala jɔn dɔ bɛ yen, a si bɛɛ kɔnɔ a ma jɛnɛya kɛ, don dɔ la a b'a ka Alabato yɔrɔ la muso dagamana dɔ nana a sɔrɔ yen, aa o ko a ma ko a bɛna taa ne mago b'e la, ee Ala jɔn in ko muso ma a ko ne bɛ siran Ala ɲɛ, tiɲɛ, ɔ nin de la sariya ma jɛn n'a ye walicɛ ni walimuso ka fɛrɛ ko ni maa ma fara a kan ko sitanɛ bɛ kɛ a fila ka ciden ye ka fɔ ɲɔgɔn ye hali n'a ma kuma, siga t'o la ni muso y'i sigi cɛ y'a sigi a fila bɛ yen maa tɛ yen e kana fɛn fɔ muso ye dɛ muso yɛrɛ kana fɛn f'i ye ko sitanɛ bɛ bila ni ɲɔgɔn cɛ a b'a bɛɛ ka ci lase a da de ne ɔnkɛ nin ye tiɲɛ ye ala jɔn in bɛ siran ala ɲɛ mɛ muso in nana k'a nɛgɛ a ko a bɛ siran ala ɲɛ ee sitanɛ nana fara muso kan ala jɔn ɲɛ bɔra muso fɛ muso ko a bɛ taa minkɛ ala jɔn ko ɛ ko na kɛ ala jɔn ko ko saniya bɛ ala ye dɛrɛ ne min ɲinina ne de kɛra ɲininikɛla ye sisan a ma se ka a ma s'a yɛrɛ la ee solo a ma s'a yɛrɛ la a tiɲɛna japɔr a ye jɛnɛya kɛ siɲɛ kelen dama a tilalen ee a ko muso in ma ko ne bɛ taa n kun fɛ sa ne bɛ taa sa fo ala ka taa ne faga yɔrɔ min na walima a ka yafa n ma muso ko mun na a ko kamini ne wolola n ma jɛnɛya kɛ ni nin tɛ muso ko n'i ye ala ka yafa sɔrɔ yɔrɔ min na i k'i hakili to n yɛrɛ la yen ala ye ne seere ye kamini n wolola fɔ bi ne ma jɛnɛya kɛ ni bi tɛ ala jɔn in taara a kun fɛ ani masa bɛ ɲɔgɔn fɛ a dalen su fɛ a y'a ye a bɛ k'a fɔ a ye ko karisa ko tɛ wa ko an y'o tɔgɔ bɔ kunnaja wala la a ko subhanallah a ye tile kitabu b'a f'i ye cogo min na a ye dɔgɔkun kelen de kɛ a bɛ taa kunfɛ dumuni t'a bolo k'a dun a dɛsɛlenba a dɛsɛlenba a taara se kerecɛnmɔri dɔ ma o kɛlen bɛ ka so dɔ jɔ misaliya la misaliya la ka fiyentɔ mɔgɔ tan bila a kɔnɔ kira isa tun bɛ nin de fɔ a ka mɔgɔw ye ko a ye fɛn kɛ tasuma tɛ min dun mɔgɔ ka baara bɛɛ tasuma bɛ se k'a jeni ko fɔ baara kelen o k'o ye mun ye a ko ɲumanya ee ɲumanya tɛ jeni nin de la papu salen ne ayidara taara kerecɛnw ka ɲɛmɔgɔ fɛ yen n ko papu sara n nana aw fo ala k'a ɲɔgɔnna wɛrɛ janya a la mun na silamɛya t'a fɔ an ye an ka kɛ fitiriwale ye ni mɔgɔ ye ɲuman k'i ye hali ni kafiri don n'i m'a dɔn a ye e de ye kafiri ye papu c'est-à-dire sera kerecɛn ɲɛmɔgɔ dɔ de ka baara ma sa o de y'an hakili jigin papu la papu ye kerecɛn ye ne tɛ kerecɛn ye nka papu tun bɛ baara dɔ kɛ o ni ne ka baara bɛɛ ye kelen ye n'o ye silamɛya baara ye ni o ye ka hinɛ dɛsɛbaatɔw la denmisɛnnin minnu n'u faw n'u baw salen don o yatimɛdenw ladonni ani ka yaala ko gɛri ka ban jamana kɔnɔ diɲɛ bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a sɔrɔ diinɛ ko tɔgɔ tɛ papu sanga ka kan ka fo nin kama alijinɛ ni jahanama bɛ ala de bolo nka a ye baara ɲuman min kɔni kɛ k'a fɔ a ka mɔgɔw ye aa papu ye ɲuman kɛ wa ala ka si d'a ka papuw ma ne ka dugawu kɛra nin de ye i y'a faamu wa ɲumankɛla ye silamɛ dɔ de ye ni silamɛ tɛ o b'a ni ala cɛ ni maa o maa ye ɲuman kɛ o ye ala ka baara kɛ ala ka baara cidenw nana ɲumanya de kama yan fo an ka nin de dɔn cɛnikɛla min bɛ hinɛ ka ɲumanya kɛ hali n'a bɛ boli sɔn o ka fisa alimami ye min sigiɲɔgɔn bɛ si kɔngɔ na ka se to a ye i b'a faamu wa i y'a faamu o tuma na kerecɛn mori in kelen bɛ ka soba dɔ jɔ ka fiyentɔ mɔgɔ tan bila a kɔnɔ ala kama don o don a b'u ka dumuni bila ka na di u ma ala jɔn in sɛgɛnnenba de nana bɛn ni kerecɛn ka mɔgɔ tan talen ye fiyentɔw don ɲɛ tɛ yɔrɔ la kɔngɔ bɛ n'a faga a nana far'u kan yen kerecɛn ɲɛmɔgɔ in a ye dumuni di ka na di fiyentɔ ninnu ma ce qui fait plat tan de bɛ na dumuniminɛn tan o de bɛ na parce que fiyentɔ ye mɔgɔ tan de ye o dumuniminɛn tan nanen ale ɲɛ bɛ ko la mais ale tɔgɔ t'a la cɛ ni minɛn nana dɔrɔn cɛ fana tɛ maa dɔn maa na o ye minɛn gɛrɛ ale ye kelen ta u y'a yaala yaala tɔɲɔgɔn bɛɛ ye kelen kelen ta tasa cɛ taara ni plateau ye olu ka dumuni b'u bolo a fiyentɔ kelen ko ko dumuni ko in kɛra cogo di tɔw ko aaa anw bɛɛ kɔni y'an ta ta a ko ne ma fɛn sɔrɔ dɛ ɛ ko an ta b'an bolo fiyentɔ kelen ko ne kɔni ma fɛn sɔrɔ o tuma na ne na ala minɛ ka si kɔngɔ na sa ne na si kɔngɔ na sa dɛrɛ ala jɔn sigilen y'a miiri nin ye fiyentɔ in de niyɔrɔ ye ne ta tɛ ni n y'a dun fana maa tɛ yan k'a kiiri tigɛ ne ka kɔngɔ na ban wa n ti minɛ mais a y'a ye a ko fiyentɔ in de ka kan n'a ye a ko ne jurumutɔ de nana fiyentɔ ninnu ka ko la ala kɔngɔ na ne fa nka ne na nin ka hakɛ d'a ma a ye fiɲɛ dɔ kɛ ka pla d'a ma bilahi o yɔrɔ la hatifu kumana a tulo bɛ kumakan na a ɲɛ tɛ maa na ko ala ko k'a fɔ i ye ko a y'i ka jɛnɛya yafa nin kelen kama i bɛ mun ta yan ala nisɔndiyara parce que a y'a ye a hinɛna ala ka jɔn dɛsɛlen dɔ la o tuma na toujours ka hinɛ dɛsɛbaatɔ la ka ɲumanya k'a ye o de b'i surunya ala la ka tɛmɛ i ka bato bɛɛ kan e y'a faamu wa o la mun tugulen b'a la ko iriba bɛna dun iriba iriba iriba bɛna dun iriba bɔcogo ka ca o mɔgɔw bɛ min kɛ iriba ye bɛn ma k'o kan silamɛya dɔnnibaa yɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ o par exemple minnu bɛ t'u ka wari bila banque la ko n'i ka wari bila banque la ou bien n'i ni banque ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'o de ye iriba ye a kuma ka ca dɛ parce que mun na dɔnnibaa caman bɛ minnu ma jɛn n'a iribaya ye dɔnnibaa lakikaw ni dɔw bɛ kuma fɔ haramu yɛrɛ don haramu yɛrɛ don banque tan dɔ ma ma kɛ ala kira ɲɛ na janko wulibali ka ye o kuma kan nin na jago de don ban wari min bɛ bila banque la ne nana banque ma million mugan di yan n bɛ jago kɛ banque ko d'accord e tɔgɔ ye di ne ko ne tɔgɔ ye Ayidara directeur ko a ye million mugan di Ayidara ma dɛ a ka taa jago kɛ sans intérêt foyi ma fɔ n ye o kɔ ne taara ni million mugan ye ka taa jago kɛ. n tilala min kɛ san saba san naani n nana banque yɔrɔ la n ko i ka miliyɔn mugan filɛ e fana taar'a minɛ ten nin fana nan'a minɛ ten o tuma na banque bɛ san joli kɛ yann'a ka datugu jɔn de b'a baarakɛlaw sara jɔn b'a kuran sara jɔn b'a ji sara papiye minnu bɛ sɛbɛn banque kɔnɔ jɔn b'o di a bikiw bɛ bɔ min bon o tuma na n'a fɔra k'a bɛɛ kɛ fu a bɛ san joli kɛ yann'a ka datugu est-ce que a bɛ san yɛlɛmɛ a tɛ se ka baara kɛ dɛ ni bɛɛ ko a i bɛ juru don n na sans intérêt a banque bɛ datugu hali o tɛ dɔgɔkun kelen bɔ kɔnɔ silamɛya ye kodɔn diinɛ de ye o tuma na an k'a lajɛ maa o maa nana ko ka miliyɔn tan juru don a la o tɛ fantan ye ayi fantan b'a ka nasɔngɔ ɲini na o o bi bi saba de ɲini ka duuru kɛ k'a dafa ka tilelafana dun k'a fa nka maa o maa ko miliyɔn tan juru don n na o tɛ fantan ye o tuma na n'i nana ko wari n bɛ fɛ ka wari ɲini e bɛ fɛ ka wari ɲini ni wali wari ye fɛn tɛ fara a kan o yɛrɛ tɛ haramu dɔ ye banki ko in a y'a sɛgɛsɛgɛ dɛ anw ma banki baara dɔw fara iriba kan abada wa dɔnnibaa sɛbɛ sɛbɛ lakikaw a ye misira ezipiti mufitiw ɲininka olu minnu na aw bolo olu ka dɔnni sera a dan na o caman ye ifitaw k'a kan ko banki ka muamala tɛ haramu ye abada nin ye kumaba dɔ de fɔlen ye koyi i bɛ bo serikan mɛn nin na sisan nka anw mago t'a la mɔgɔw bɛ min fɔ anw mago b'a la diinɛ mago bɛ min na o dama n'o tɛ kuma ye kuma de ye n'i sɛgɛnna i b'i da de zamzamiw bɛ bankɔni na aha ayiwa ɛɛ an ka fɛn in tɔ man jan bilen nka an bi a lajɛ ka yafa an ka anbasadɛri ma olu ka ko ka ca jarakɛ an bɛ anbasadɛri labila parce que olu ka ko ka ca a ka taa an b'a lajɛ k'a tɔnin dafa kɔfɛ kɔfɛ an na ɲɔgɔn ye ka foli kɛ n'ala sɔnna ma inshallah nka suruku ye ka to yan a kana wuli dɛ i ka plan faamunen don

dannaya banna koyi a dannaya banna cɛ ka sugo la seyidina ali n'a y'a kɔrɔ fɔ a ye a m'a fɔ ko kɔnɔnin fila tun bɛ wo kɔnɔ ko fila pɔrɔnjɔra ka bɔ ko ka taa k'u ma se ka segin bilen a ye seyidina ali ɲininka o kɔrɔ la ee a ko dannaya don a ko dannaya banna diɲɛ kɔnɔ a ko kɔnɔ tɛ segin kun cɛbaa Naamu, saaminan alifakuru bil ansaabi a seeginan a ko e tɛ foyi sɔrɔ ka waso ni fa suw ye kɔ, anw faw de tun bɛ tan, anw mɔkɛw de y'a kɛ tan, ɔhɔɔ, ee aw tɛ ne dɔn, ne tɛ jɛn ni anw fa tun bɛ tan, an yɛrɛ fa tun bɛ tan, anw mɔkɛ de tun bɛ tan, ko diɲɛ laban silamɛw wasolan foyi tɛna y'u bolo ne ye Kalidu bunu Walidu den ye ne de ye umaru bunu katabi mɔden ye e yɛrɛ ye i fa dɔnna i mɔkɛ dɔnna mɛ e yɛrɛ dun e yɛrɛ ye jumɛn ye ayi o tɛ ye bilen o o bɛ tunun el amana baayiatul laban seyidina umaru a ko nɔnɔ feerelaw ma k'u kana ji kɛ nɔnɔ na ko haramu don nɔnɔ feerela npogotiginin dɔ n'a ba ba ko k'u ka ji k'a la ko umaru tɛ yan den ko a ba ma ko ni umaru tɛ yan ko ala bɛ yan dɛ o yɔrɔ bɛɛ ba ye ji yɛlɛmɛ nɔnɔ na ka taa ni nɔnɔ ye sugu la ko a b'a feere senna umaru nana ka ɲininkali kɛ ko a ye ji k'a la wa musokɔrɔba ye umaru filɛ denmusonin ye umaru filɛ umaru ko a ye tiɲɛ fɔ denmuso ko ko ji kɛra a la a ko an ba ji kɛra a la dɛ n'a ma kɛ umaru ɲɛna a kɛra ala ɲɛna ne dun y'a fɔ i kana k'a la umaru ko han kɔ o yɔrɔ bɛɛ umaru taara a ka so k'a denw wele ko nin nɔnɔ feerela musonin a denmuso n'aw m'a furu umaru b'a furu k'u ba wele k'u yɛrɛw wele ko bon ne ye muso dɔ ye bi nɔnɔ feerela denmuso parce que olu bolo nɔnɔ feerelaw ye fantan sendaw de ye o denmuso furuli maabadenw fɛ a b'i n'a fɔ lagosi mais umaru ko a denw ma n'a m'a furu n b'a furu a kɛra u ba ɲɛna a fa kɛlen k'a fɔ a muso ɲɛna ko ni denw ma muso furu ko fa yɛrɛ b'a furu e ko fa b'a ta de a ma ɲɛ umaru denkɛ nana ko ale jɛnna n'a ye ko ale b'a ta u y'o denmuso in de ta ka furu umaru denkɛ ma parce que laadiri don umaru y'a ta laadiriya de kama o ye denmuso min wolo dɛ umaru mɔdenmuso dɛ o den de ye umaru bun abudul aziz ye umaru bun abudul aziz ale tile la ko suruku tun tɛ ba minɛ laadiriya fɛ ko ala y'o mujiza k'a ye mais ne bɛ fɛ ka min f'u ye dɔrɔn bɛɛ kɔni ye umaru bun abudul aziz dɔn o tuma na nɔnɔ feerela denmuso o furula umaru denkɛ ma umaru denkɛ ye denmuso dɔ sɔrɔ nɔnɔ feerela denmuso in fɛ o denmuso de den ye umaru bun abdul aziz ye belebelew de bɛ bɔ ɲɔgɔn na sa solo belebelew de bɛ bɔ ɲɔgɔn na mais a taara danaya sira de kan dɛ o tuma na a seeginnan de ye ka waso ni fa danbew ye an faw bɛ tan an baw bɛ tan mais a yɛrɛw bɛ cogo di a kɔnɔntɔnnan kira ko diɲɛ tɛ wuli fiyewu k'a dɔn ala ka diinɛ banna diɲɛ kɔnɔ ko i b'a taamasiyɛn sɔrɔ tɛlɛ gosi de la misiriw kɔnɔ segukaw ko ten ko ka tɛlɛ gosi o kɔrɔ de ko ka baari ta ka ɲɔgɔn bɔkise tuma bɛɛ mankan bɛ wuli misiri kɔnɔ fo dɔw b'a fɔ a ye mikoro fa a mankan bɛ taa kɛnɛ ma a ye mikoro fa yɔrɔ kira ka kuma sabatira don o don karate misiri kɔnɔ kira ko diɲɛ laban misiriw ko karate kɛ yɔrɔ don al-khisam fil masajid na a tannan ko abada denmisɛnw tɛ maakɔrɔbaw bonya wa maakɔrɔba yɛrɛw tɛ hinɛ denmisɛnw na o y'a tannan ye maakɔrɔbaw tɛ hinɛ denmisɛnw na denmisɛn yɛrɛw tɛ maakɔrɔbaw bonya ko ni i kɛɲɛna n'o tile ye ko a dɔn ala ka hɛrɛ banna dugukolo kan silamɛya ko tɛ bilen naam a ko n'i y'u ye baro la yɔrɔ yɔrɔ ko nkalon don bilahi ko el-kezibu hadisuhum u ka baro yɛrɛ bɛɛ ye nkalon ye an filɛ o de la sisan el-ghaiba a tan ni filanan ko ghaibatu mɔgɔ kɔrɔfɔ a kɔfɛ ka mɔgɔ lebu ɲini k'a fɔ parce que kira ye mɔgɔ kɔrɔfɔ fɔ ka se degré dɔ la i ye min kɔrɔfɔ f'i ka segin ka taa fɔ a tigi ye n ye nin f'i kɔ a k'a fɔ a yafar'i ma o tɛ ala ta bannen ye dɛ lahara don i y'a kɔrɔfɔ a ye kɔrɔfɔli min kɛ a bɛ ala yɛrɛ yafa deli ni ala yafara o bɛɛ kɔ ala bɛ tila k'a to yen fo bɛɛ ka don alijinɛ na ka ban n'o tɛ a tɛ don o bɛ mɔgɔ kɔrɔfɔ la u ye kira ɲininka ko mɔgɔ kɔrɔfɔ ye mun ye kira ko mɔgɔ kɔrɔfɔ de ka fɛn fɔ mɔgɔ kɔfɛ n'a y'a mɛn a ti diy'a ye u ko hali n'a b'a la kira ko n'a b'a la o de ye kɔrɔfɔli ye n'a t'a la i y'a tɔɲɔ de ye o jurumu ka bon kɔrɔfɔli ye a tan ni filanan salisi a tan ni sabanan o de ye namimaya ye ɛ namima man ɲi dɛ ɲɛda fila tigi solo a bɛ na e lamɛn n'e y'i ta fɔ a bɛ n'o fɔ ne ye a bɛ sɔrɔ ka bɔ ne ta ye kun ka t'o fɔ ye kira ko lahara don janɛmɛden dɔw bɛ alijinɛ kasa mɛn san kɛmɛ wolonwula yɔrɔ dɔ la a b'a fɔ san bi wolonwula ko mais namima ala t'a don alijinɛ na seli ti bɛ n'a ye sun ti bɛ n'a ye ɲɛda filatigi min b'a fɛ ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na ala t'i ka foyi dilan ala kana an kɛ namima ye ala i ye kira ka kuma mɛn ko in ra'aw haqqan bagaduhu ko a tan ni naaninan kira ko tɛ kisi diɲɛ laban taamasiyɛn ni silamɛya banni ko n'u ye tiɲɛ ye yɔrɔ yɔrɔ bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kɛlɛ u bɛ dɛsɛ de ye n'o tɛ u bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka tiɲɛ kɛlɛ tiɲɛ man di u ye u tɛ fɛ k'a mɛn u tulo la nin ye kira ka kuma de ye a ka kuma tan ni naaninan de ye nin ye naam a tan ni duurunan wa n'u ye nkalon ye yɔrɔ o yɔrɔ ani tiɲɛni k'u bɛ tugu o de kɔ a tan ni wɔɔrɔnan sa ko hasidiya bɛ minɛ ka jɔ ŋamanŋamanŋaman fo a bɛ surunya i kana mɔgɔ si ye ni fɛn dɔ t'o kɔnɔ hasidiya hasidiya de y'an nagasi tan solo ayi ne kɔni bɛ fɛ solo fɛn bɛɛ ka fɔ i ma fo i bɛna don da la ayi ne tɛ baara kɛ sini ne ka sini baara bɛ bila e nɔfɛ sa fo n k'i fa walima n k'i lebu walima o hɛrɛ in fo n k'a bali ɛɛ o sɔnnijanw bɛ yen dɛrɛ hasidi hasidi tɛ don alijinɛ na a ka seli tɛ minɛ sun tɛ minɛ kira ye min jate huzeyifatu yamaniya ye n'i y'a kelen o kelen y'i yɛrɛ la n'i sara k'a to i la i kafirilama bi sa nin jogo tan ni wɔɔrɔ don o la an bɛna fatiya ta ka dugaw kɛ kalan kɛ yɔrɔw la mɛlɛkɛw bi yan an karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na walahi ala kira y'a fɔ kisi nɛɛma b'a ma ala ka kumakan bɛ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ ala ka mɛlɛkɛw bɛ yen a b'a sigi an bɛ fatiya ta nka a b'a janto ladilikan fɔlɔ in na n'o ye docteurw ka kuma ye a bɔcogo a bɛ bɔcogo kɔlɔsi a kana ɲɔgɔn dɛrɛn abada sen dɔ in ta la bɛɛ ko a kɛcogo ɲɛna bɛɛ ɲuman sera so an b'a ɲini a fɛ ala kama a ka bɔ dɔɔnin dɔɔnin denbatigiw kɔni olu kana don jama yɛrɛ la fiyewu olu ka muɲu yɛrɛ kan an bɛna fatiya ta an ka jamanaw ala ka hɛrɛ k'u ye jango côte d'ivoire an bɛ dugawu k'a ye an nisɔndiyara u ka jamana tɔɔrɔ min bɛ yen ala k'a wuli jamana o jamana ni tɔɔrɔ b'i kan ala k'a bɛɛ wuli mɔgɔ caman ye dugawu ɲini espagnekaw faransi u ka mɔgɔ minnu bɛ yan minnu bɛ espagne ye olu fana kɛlen bɛ ka waajuli kɛnɛ de sigi tan telefɔni de bɛ waajuli k'u ye fo ka taa ban intɛrnɛti u b'o kan k'a lamɛn fo ka taa waajuli bila ɔ o la an bɛ dugawu k'u ye u ye bonya fɛn o fɛn kɛ a bɛɛ sera nk'u sara bɛ ala de bolo an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn faransika minnu nana dunan fɛn o fɛn nana denkun kama an tɛna se ka kuma di a bɛɛ kelen kelen ma nka an bɛ dugawu k'u ye olu de ye nin kɛnɛ in sigi

Ala sari fe fa la kun ka nin ye sa sari fe fa la tun bɛ